ni ala sɔnna maa min kɛra a fa falennen ye dugukolo kan ni ala sɔnna l'incarnation de son père lalabi ka abu i ni su marahaba sɔmɔw bɛ di ee alhamdulilayi tabarikala
folikan jumɛn b'i bolo an ka sɔrɔ ka don hamiw na

Dunya côté naani bɛɛ bɛnna min ka turabutigiya kan o de y'an fa lalabi ye le savant international dans le monde entier n b'a fo a ka foli tɛ ban n bolo ale de n ka dunya ni n ka lahara folen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ n'i b'a fɛ ka cɛmanw dan ka tɛmɛ u la i kana ɲinɛ bangebaga musoman kɔ bangebaga musoman fila o tɛ o ka ala yan mɛ su na o sigilen don k'u denkɛ de lamɛn tante awa jalo ani tante awa sakɔ n b'u fo olu folen kɔfɛ u ye bonya belebele ta k'a sigi n kɔrɔkɛ larabi junior mohamɛd ka bonya b'a kan k'a sigilen to k'a ɲɛ jɔ n na su na n bɛ fɔrmu dandilan ne ye larabi ka abu l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falennen ye dugukolo sanfɛ ne don o kɔfɛ n bɛ n ka kalanbulon président fo Sɛki Umaru Sɛni k'a ka dankan fo ka kalanbulon président bɛɛ fo Mali bɛɛ farafinna bɛɛ turabu karamɔgɔ jolen minnu b'an ka kalanbulon kɔnɔ n b'u bɛɛ fo Usumani Sisoko Abilayi Jara Seku Jara u n'u kɔ Abuduli Konate n b'u fo olu folen kɔfɛ su in na n b'i ka arajo directeur fo n'o ye n fa ye. K'a fo ka segin e mas yɛrɛ fo k'i ka technicien fo ko su in na n'i ye n ɲininka dɔnni kan na n b'i jaabi dɔnni kan na mas n'i ye n ɲininka dɔnni kan na n b'i jaabi dɔnni kan na e mas e de lamɛnbagaw kulu n'u da ye ni hami min sɔrɔ olu la su in na lalabi ka abu l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falennen ye dugukolo sanfɛ n tɛ yɛlɛn kumaso in sanfɛ ka jigin fiyewu fo n fa ye n dege min na ka n kalan min na n b'o dɔn wa n kariyalen don k'o di o de kama ni kuma gɛlɛyara cogo cogo ni donsow donna kungo kɔnɔ bɛɛ n'i tɛmɛsira de don n bɛ yafa ɲini kɛ jamana in kodɔnnabaw fɛ n bɛ yafa ɲini k'u fɛ ko n bolo bɛ duguma n ka kuma kun tɛ ko dɔn mais n fa lalabi ye n kalan min na n b'o dɔn wa n kariyalen don n'o ye k'o di lamɛnnikɛbaga cɛman n'a musoman ma minnu sigilen don ala ye minnu garisɛgɛ denmisɛnnin ninnu kumakan na su in na anw ye denmisɛnnin fitinin de mais an fa ye min d'an ma o ye ala yɛrɛ parce que ale bɛ ka jamana in tigiw dɛmɛ ka jamana in dilan a bɛ ka ala yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la n'a ye fɛn dan n'a falen na anw yɛrɛ bɛ ka jamana in tigiw dɛmɛ ka hami sanu ka bɔ jamana in kɔnɔ pew ka daminɛ kayi fo kidali ni ala sɔnna
fɛn min ye lalabi 17 01 16 16 o ye kalanbulon a nimero ye ɛɛ abu nam l'incarnation de son père moi unique dans le monde entier a banna n'ala sɔnna dɔ ko ko wariko de b'a la yala saraka bɛ wari la cogoya min na wari caman bɛ se ka sɔrɔ ka mɔnɛ bɔ a la ka tila ka mɔnɛ bɔ a ka kabila bɛɛ la ee alhamdulilayi mas Mhm. N'i ko saraka bɛ wari la, unhun, ne bɛ fɛ ka min fɔ lamɛnnikɛbaga cɛman n'a musoman ye, unhun, n bɛ fɛ k'a f'u ye de, unhun, wari bɛ dilan Suwisi, a dilan mansini bɛ yen, awɔ, mais k'a sɔrɔ, ɔnhɔn, o dingɛ ye lalabi ka kalan pewu, ɔɔ, lala, parce que n'i ye wari dilan Suwisi, unhun, k'a kɛ baji ye walima k'a kɛ kɔgɔji ye, unhun, k'a ji suri yɔrɔ dingɛ n'i b'o ɲini dɔrɔn i t'a lalabi fewu, a filɛ dɛ parce que turabu yiri o de bɛ nafolo di mɔgɔ ma turabu yiri o de bɛ nafolo di mɔgɔ ma jinɛ tɛ nafolo di
n'i ye dɔnni kalan ka dɔnni dɔn mas o de bɛ nafolo d'i ma o kama su in na ne bɛna nafolo di nafolo fayida n'i y'a kɛ mas n'i ma fago fiyewu paseke munna mɔgɔ dernier point ye mɔgɔ fagolen de siga t'a la sinɔn hali mɔgɔ danganen n'i ye fɛn kɛ a bɛ ɲɛ laban o de bɛ ala bolo su in na n bɛna turabuden de di o de ye turabu so tan ani wɔɔrɔ ye tan wɔɔrɔnan n b'a d'i ma o la mm. ka tila k'a d'i ma yiri la mm-hmm. yiri bɛ nafolo di mm. turabu bɛ nafolo di n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ mm-hmm. a telima n b'a d'i ma turabu garisigɛso den na mm-hmm. n balimakɛ n balimamuso mɔgɔ min ye turabu kalan ka turabu dɔn o de bɛna nin dimi bɔ sisan o bɛna dimi bɔ a yɛrɛ la awɔ o de bɛna dimi bɔ a yɛrɛ la sisan a filɛ dɛ
o de ye fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ turabu dɔn i bɛ turabu niso bila a yɛrɛ fɛ yen ka garisɛgɛ bila a yɛrɛ fɛ yen ka baden bila a yɛrɛ fɛ yen ka faso bila a ka so ka denɲɔgɔn bila a ka so mas i bɛ dimi bila a yɛrɛ fɛ yen ka furu bila a ka so ka bana bila a ka so ka sira bila a yɛrɛ fɛ yen mas hmm? i bɛ masaya bila a ka so ka jigi bila yen ka juguya bila a yɛrɛ fɛ yen so tan filanan na so tan sabanan na i bɛ nafoloso den bila yen ka kɛnɛ bila a ka so n'o ye mori zumana ye ka siyɔrɔ bila a yɛrɛ fɛ yen mhm. mas n'i sera kolaban na mhm. o de y'i yɛrɛ ka laɲini ye mhm. n'i bɛ fɛ ala k'i garisɛgɛ nafolo teliman na suko ani dugusɛjɛ cɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ i bɛ turabu garisɛgɛso den adama i b'o ta ka n'o bila kolaban fɛ mais i bɛ kolaban de ci fɔlɔ ka adama don a kɔnɔ i b'i ka ɲinifɛn sɛbɛn walima i b'i tɔgɔ sɛbɛn sisan sisan ka nasi in ko k'a da i da la ala n bɛ nafolo fɛ sini mhm. n ye bi tile kɛ nafolo tɛ n kun mhm. ne sitɔ filɛ nin fɛn tɛ n kun mhm. ala sini bololankolon min na bɔ n bɛ fɛ ni sini tile ka bin o y'a sɔrɔ n pɔsi falen don masi n'i y'a da i da la ni ala sɔnna a ka don kɔnɔbara la masi ala b'i sɔn nafolo la sini yɛlɛma cogo t'a la masi a fɔ kelen n b'a d'i ma fila turabu den ɲɔgɔn so den n'o ye turabu so duurunan ye ibrahima taliki Aa mas dɔ bɛ a ka lahala fila bɛɛ ka ɲi mɛ siri yɛrɛ b'a na ka siri jugu tigɛ ka bɔ yen pewu ibrahima taliki ibrahima taliki o de ye buna hadamaden yɛrɛ mun b'a kɛ buna hadamaden ibrahima taliki ye kuru naani ye a dalen bɛ turabu so duurunan na mas n'i ye naani fara duuru kan o bɔ ni kɔnɔntɔn hakɛto b'a la o bɔ ni buna hadamaden wo kɔnɔntɔn yɛrɛ ale ye turabu turabuden min n'a bɛ jiri a bɛ jiri de dɔ bɛ fara a bɛ développer à tous les moments waati bɛɛ donc ni siri jugu yɛrɛ b'i la n'i b'a fɛ k'o tigɛ ka bɔ yen ka nafolo sɔrɔ cɛw ɲɛna i bɛ Ibrahima Taliki i b'a sɛbɛn walan sanfɛ a bɛ ci kelen kelen kelen kelen kuru naani don parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn kɛ f'i mm. k'a dɔn mm-hmm. falalabi ko mm. n'i bɛ ka fɛn kɛ n'i t'a dɔn i bɛ kɛ sitana ye fɛn in kɔnɔ walima n'i y'a kalan n'i t'a dɔn mm-hmm. i bɛ kɛ sitana ye kɔnɔ i tɛ tiɲɛni kɛ i tɛ dilanni kɛ ibrahima taliki kuru naani de i mm-hmm. b'a sɛbɛn kɛmɛ fila ani wɔɔrɔ n'i ye ibrahima taliki sɛbɛn kɛmɛ fila ni wɔɔrɔ k'a nasi bɔ mas yiri dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko fini i bɛ fini folonbali n'a bɛ fɔ a ma fini kama i b'o de ɲini k'o kɛ kolon kɔnɔ ka susu n'a nugura i t'a tɛntɛn i b'o mugu in dɔ de ta ka seau fa ji la ka nasi in k'a la ka fini mugu in dɔ ta ka k'a la k'i koko duuru kɛ parce que ibrahima taliki dalen bɛ turabu so duurunan n'i y'i koko duuru k'a la masi siri jugu o siri jugu n'o b'i la dibi o dibi bɛ yen n'o kɛlen don k'i bali ka sɔrɔ k'o bɛ fara ka bɔ yen ala b'i sɔn nafolo la wa nafoloden tɛ Mas o tɛ turabu ye n b'a d'u ma jiri la ee n b'a d'u ma jiri la jiri de bɛ nafolo di buna hadamaden fana ma ninnu ye fɛn ɲuman fila de fɛn ɲuman fila n ye kelen fɔ n bɛna kelen fɔ n'i ye nin fila bɛɛ dɔn ka fara ɲɔgɔn kan i b'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ turabu tɛ nafolo di mɔgɔ ma ni jiri tɛ mas o tɛ tiɲɛ ye turabu b'a d'i ma cogoya min na jiri yɛrɛ fana b'a d'i ma ten parce que nafolo yɛrɛ jiri de ɔ nafolo yɛrɛ yiri bɛ o de ye foloko falaka ye n balimakɛ n balimamuso i bɛ mali kɔnɔ i tɛ mali kɔ wa c'est vrai que foloko falaka ye yiri yiri min bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ falalabi ko ko diɲɛ kɔnɔ yiri wolonwula bɛ yen o bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ foloko falaka b'o la o de sisan i bɛ diɲɛ jamana o jamana la i ka foloko falaka furabulu bɔ kɛmɛ ani tan ani kelen masi nin wusulan teliman yɛrɛ don n'i ye nin bɔ kɛmɛ ni tan ni kelen i b'a don kolon kɔnɔ k'a foroki k'a da tile la n'a jara i bɛ barakante k'a la n'i ye nin kɛ wusulan ye si tɛ bɔ yɔrɔ min na k'olu wusu masi ala bɛ nafolo suuru i kan sani k'a to i ka bɔ ka taa nafolo ɲini nafolo bɛ n'i yɛrɛ ɲini i ka so de a tɛ tɛmɛ o kan ne de lalabi yan parce que n bɛ fɛ k'a fɔ e de Mhm. ko lalabi bɛ yen ka ala yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la parce que ale bɛ kunfin kɛ dɔnnibaga ye ka fantan kɛ faama ye siga t'a la ka kɔfɛmɔgɔ kɛ ɲɛfɛmɔgɔ ye lala habi dɔrɔn de b'o kɛ siga t'a la o de ye ala yɛrɛ dɛmɛtɔ a ka baara la tabarika ni ala sɔnna ni ɲininka dɔnni kana dɔrɔn b'i jaabi dɔnni kana e de lamɛnbagaw kulo bɛ da ye siga t'a an ka la taa

mɔgɔ bɛ kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn i bɛ sanni kɛ ni fɛn fɛn b'i kun n'i bɛ fɛ i ka sugu ka ja sugu kana jɔ fiyewu masi turabu so wolonwula na lomara de b'o kɛ lomara i bɛ lomara sɛbɛn lomara ye turabuden turabuden min n'a bɛ ci fila kelen fila fila lomara ye kuru wolonwula ye a dalen bɛ turabu so wolonwula na ni wolonwula fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ ni tan ni naani de siga t'a la o de ye n ka ɲinifɛn sɔrɔli ye ala n ka sugu man di ala n sɔn ala b'i sɔn siga t'a la lomara ye fiɲɛ ye funufunu lomara bɛ baara kɛ su ani tile 24 heures sur 24 heures lomara ye turabuden de parce que fiɲɛ don funufunu don i bɛ lomara sɛbɛn n balimakɛ n balimamuso n bɛ fɛ i ka sugu ka ja ka bɔ ni feerefɛn ye i bololankolon ka segin walima i ka segin n'i ka feerefɛn wari o de ye sugu jalen ye i bɛ lomara sɛbɛn kɛmɛ mugan ani kɔnɔntɔn n'i ye lomara sɛbɛn kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn masi ka nasi bɔ i bɛ kasatigɛlan k'a la k'a mun i farikolo la tile bi naani ni duuru mm. masi o tile bi naani duuru n'o dafara fana ka nasi munni jɔ yen mm-hmm. masi n'i bɔra ni diɲɛ feerefɛn o feerefɛn mm-hmm. walima n'i sigira feerefɛn o feerefɛn kunna k'o nasi t'i farikolo sanfɛ mm-hmm. ala b'o sugu kelen ja masi ala yɛrɛ bɛ maloya ka ban k'i ka sugu ja a filɛ dɛ aa ala yɛrɛ bɛ maloya ka ban k'i ka sugu ja a tɛ tɛmɛ o kan o tɛ turabu ye yan dɔ bɛ yen o fana tɛ se turabu sɛbɛn na awɔ n b'a d'a ma yiri la o de ye joro furabulu ye hmm. i bɛ joro furabulu de ɲini hmm. kuru saba n'i ye joro furabulu sɔrɔ n balimakɛ n balimamuso hmm. e min bɛ ka jago kɛ danfɛn dɔ bɛ yen min bɛ baara kɛ su ni tile i n'a fɔ lomara yɛrɛ bɛ baara kɛ su ni tile cogoya min na o de ye tigiɲɛ ye i bɛ tigiɲɛ den ɲini k'a bila joro furabulu la masi k'a furuki n'a ye n'i y'a furuki n'a ye i b'a da tile la n'a jara i bɛ barakante k'a la masi i bɛ se k'a kɛ tasuma la k'a wusu ka taa sugu la walima ka t'i ka feerekɛyɔrɔ la komi feerekɛyɔrɔ bɛɛ tɛ sugu ye magasin bɛ dɔw bolo bitigi dɔ bɛ dɔw bolo n'i kɔni y'i nin wusu

mɛ a se mun ye fila ye dɛ n'i y'a ci k'a ban fila laban in o tɛ filaya awɔ i b'i ka tɔgɔ don sanfɛ jamana min ka di i b'o tɔgɔ don ka ɲɛsin ma i b'a kɛ sɛbɛnni fitinin ye pigeon walima ntuganin n bɛ fɛ k'a fili dɔrɔn kɔnɔ min bɛ pan dɔrɔn awɔ n'i y'a don a kaman i b'a siri i b'a don a kan ni ala sɔnna kɔni sara taa n'a ye a se yɔrɔ la ala bɛ sɔrɔ i sɔrɔ to dugu la o dugu i bɛ se yen wajibi
a tɛ tɛmɛ o kan a yiri fana bɛ yen a yiri bɛ yen ee Alahu akubar. i b'a yiri dɔn Ɔhɔn. o de ye ntɔnkɛ ntɔnkɛ den Mhm. i b'a ɲini dɔrɔn ni saga ye si tile hali sɔrɔ Mhm. sabu n'i ye san mugan ye Mhm. ntɔnkɛ den ɲini dɔrɔn Mhm. den mugan ɲini dɔrɔn Mhm. i k'a susu i k'a kolon kɔnɔ i k'a su k'a foroki Mhm. i k'a su k'a foroki k'a nugu kosɛbɛ n'a ye ja fɛnw k'a la i kana foyi k'a la awɔ i b'a kɛ kolon kɔnɔ k'a su n'a nugura yanni i k'a wusu i b'i ta ka fini wolo fini jɛman de ɲini sɛbɛn kasa min ɲɔgɔnna jɛman pasi pasi pasi awɔ i b'i i ka fini ma b'i yɛrɛ la i ka fini b'a yɛrɛ b'i yɛrɛ la k'a ban pewu o tuma i bɛ don so kɔnɔ ka taa i da sɔgɔ jara ka dɔ kɛ tasuma k'i wusu n'a ye ka fini jɛman bila k'i wusu n'a ye ko ala ne fɛ ka se yan fɛ oo n'i y'a wusu yanni yanni sigira hakɛ ka dafa don i ka wusu ala bɛ taa ni foyi sugu bali barikala o yiri a tɛ tɛmɛ o kan ala n'ala sɔnna ɛɛ lalabika abu namu dɔ ko ko bɔda foyi t'ale bolo bilen a mana don ko o ko la a tɛ ɲa bɔda yɛrɛ de t'ale bolo bilen ee alihamdulilayi alihamdulilayi masi dɔɔni de bɛ mɔgɔ bɔ ni buna hadamaden ye nin diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ n'i ye dɔɔni kalan ka dɔɔni dɔn dɔɔni de bɛ mɔgɔ bɔ o de kosɔn ne ka kumaw la ne b'a fɔ ko n'i ye turabuko ɲɛɲini ka dɛsɛ n'i m'a ɲɛ sɔrɔ unhun, boli ko n'i y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ n'i m'a ɲɛ sɔrɔ unhun, to yen unhun, n'i ye bɛlɛko ɲɛɲini ka dɛsɛ n'i m'a ɲɛ sɔrɔ to yen unhun. n'i ye kolonko ɲɛɲini ka dɛsɛ n'i m'a ɲɛ sɔrɔ to yen A to yen. fo ala b'i kanu i Mhm. ka k'a fɛ Mhm. ala b'i da yɛlɛ Filɛ dɛ. parce que ala yɛrɛ de ye force naturelle dɔ d'i ma I y'a ye. mɛ i yɛrɛ ka buna hadamadenya la dɔ bɛ yen o ma nin si kɛ Mhm. wa a fɛnɛ fɛn bɛ yen n'a y'a bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na Mhm. masi o si tɛ ɲɛ ale bolo Siga t'a la. mas n'a y'a bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na o ti ɲa mas o si tɛ ɲɛ Mhm. a bolo Mhm. mas Mm. turabu so tan na Mhm. solomana de bɛ mɔgɔ da ye Mhm. awɔ Hmm? solomana parce que munna solomana de bɛ bɔ ni turabu yɛrɛ so tan ani wɔɔrɔ bɛɛ Mhm. minnu tan ni wɔɔrɔ bɛɛ de d'i ma sisan mhm. parce que solomana ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so tan na mhm. n'o ye wɔɔrɔ fara tan kan mhm. mase o ye tan ni wɔɔrɔ ye
o de ye ka taa ni fɔ ko laban o de ye n fa lalali yɛrɛ ye solomana ye bɔgɔ dugukolo sanfɛ bɔgɔ buna hadamaden bɛɛ bɛ tagama dugukolo min sanfɛ k'i sago n'i dungɔ kɛ mais dugukolo b'a nɔ la o de lalali o de kosɔn n'i bɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ti ɲɛ i bolo i bɛ turabu niso den isufu i b'a ta i b'a sɛbɛn a bɛ so min kɔnɔ i b'a sɛbɛn a yɛrɛ kuru jate la duuru ka adama sɛbɛn wolonwula ka badu sɛbɛn duuru ka faso sɛbɛn wolonwula ka denɲɔgɔn sɛbɛn naani ka dimi sɛbɛn wɔɔrɔ ka furu sɛbɛn wolonwula ka bana sɛbɛn wolonwula ka sira sɛbɛn wɔɔrɔ ka masaya sɛbɛn wɔɔrɔ mas ka jigi sɛbɛn wɔɔrɔ ka juguya sɛbɛn wɔɔrɔ ka tila ka nafoloso den yunusa k'a sɛbɛn duuru Mas ka kɛnɛ sɛbɛn wɔɔrɔ ka siyɛrɛ sɛbɛn duuru ka kolaban sɛbɛn segin i bɛ nin nasi in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ tila k'a ko su kelen siɲɛ tan ani wɔɔrɔ su kelen siɲɛ tan mas n'i y'o siɲɛ tan ni wɔɔrɔ dafa a bɛ kɛ i n'a fɔ virus tun b'i ka vie la i ka buna hadamadenya bɛ organisé i kɛ n'a fɔ virus tun b'i ka vie la i ka bunadamadenya bɛ i bɛ kɛ maa kura de i bɛ kɛ maa kura ye i yɛrɛ ɲɛna n'i bolo don diɲɛ fɛn o fɛn na a bɛ a ja fara goya kan ala b'o ɲɛ i bolo mase o ja fara goya kan ala b'o ɲɛ i bolo tabarikala o de kosɔn ni n y'a d'i ma turabu la e min tɛ turabu dɔn n b'a d'i ma yiri la yiri jumɛn mase o de ye woson furabulu ye kelen kelen woson furabulu kelen kelen n'a bɛ tigɛ ka kɛ na la nafa tɛ kɔnɔbara fali ye dɛ n balimakɛ a bɛ buna hadamaden yɛrɛ dilan i bɛ k'i bolo don diɲɛ fɛn min na n'a ti ɲɛ i bolo a b'i dilan de sini sɔgɔma dɔrɔn wuli i ka taa woson furabulu i ka taa dɔ san walima n'a b'i bolo nakɔ la i ka taa dɔ bɔ kuru kelen dɔrɔn i ka na so n fa n'i nana so n fa n'o ye woson furabulu tɔɲɔnkɔ a la k'a tɔɲɔnkɔ ka tila k'a ɲaga sama ka bɔ a la k'i ko a la masa n'i ye tile wolonwula sɔrɔ ka nin ko i si bɛɛ kan'a ko bilen diɲɛ fɛn foyi tɛ goya i la parce que n'i y'a ko don min na n'o y'a sɔrɔ tɛ sɔrɔ ka gɛlɛya b'i kan ala b'o gɛlɛya bɔ i la pewu a b'i sɔn nafolo la masa o bɛ mɔgɔ ka faantanya sanu k'a nettoyer pewu k'a bɔ i la woson kelen in bulu woson furabulu kelen masa o tɛ gɛlɛya sukolan a ka sukolan kɛ a ka sukolan kuru kelen kari dɔrɔn k'a susu ka a nugu k'a ja k'a mugu bɔ k'a bila a bolo kɔrɔ ka to k'a k'a koliji la masa n'i sɔmin'o la i tɛ yiri foyi ko bilen si bɛɛ sukolan kelen sukolan kelen e t'i bolo don diɲɛ foyi la ni ala ta tɛ

yiri de b'o ban yiri jumɛn o de ye giliki dili ani gele dili giliki dili kuru saba gele dili kuru naani k'a fara ɲɔgɔn kan k'a tobi k'a mɔ k'a ko k'a min parce que sigibadimi o ye nerf dimi articulation kolotugunda n'a bɛ munumunu na a kan ka munumunu mhm. ji dɔ de kɔnɔna na n'o y'a graisse mhm. n'o kɔmansera ka ban mhm. walima k'o fari faga o bɛ na ni dimi ni kolo fila sera ka tereke ɲɔgɔn la dɔrɔn dimi bɛ na n'i ye nin kɛ a b'a ban pewu hmm? n'ala sɔnna oh, dɔ ko ko halisa an bɛ to ni e ye eh, abu dɔ ko ko fɛn min ye denko o de b'ale la ee alihamdulilayi tabarakala masa ne ɲininka denko la denko a ka gɛlɛn kɔmi a ka nɔgɔn mhm. mun na a ka gɛlɛn mhm. a traitement de ka gɛlɛn parce que n'i ye denko ɲɛɲini mhm. i bɛ taa sɔrɔ n balimakɛ min bɛ ka ɲininkali kɛ walima n balimamuso min bɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ den sɔrɔ a dama na balimakɛ bɛ den sɔrɔ a dama na mais n'u fila jɛra olu tɛ den sɔrɔ défaut bɛ jɔn na mɔgɔ si parce que u ka système fila ti bɛn siga t'a la o de la Mhm. dɔnni général bɛ mais haju général ti Mhm. walima cɛ bɛ cɛ bɛ den sɔrɔ Mhm. défaut bɛ muso la Mhm. walima muso bɛ den sɔrɔ défaut bɛ cɛ la Mhm. o de kosɔn Mhm. n'o o darula ninnu nana i la i bɛ taa kalanbulon na Mhm. i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn Mhm. waa kelen kɛmɛ saba ni tan ni kelen n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn o kɔfɛ Mhm. aw fila bɛɛ ka vie bɛ jɛn ka analyser n'aw ka kan ka den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛ k'aw bali ka den sɔrɔ u b'o bɔ o la n'aw yɛrɛ man kan ka den sɔrɔ ko dilanbali tɛ turabu kɔnɔ a bɛ bayɛlɛma pour que aw ka jɛ ka to a nɔ la aw ka den sɔrɔ ni ɲɔgɔn a tɛ tɛmɛ o kan o de ye waa kelen kɛmɛ saba tan ni duuru a tɛ tɛmɛ o kan n'ala sɔnna ɛɛ lalabi junior dɔ ko ko fɔ de b'ale la 3 et 7 0 1 16 16 abu fɛn min ye an balimakɛ dɔ ye a ko k'ale bɛ muso dɔ de nɔfɛ ni k'a furu ee alihamdulilayi a ko gɛlɛyalen don dɛ mas mhm. ni furuko gɛlɛyara i ma mhm. n b'o fayida d'i ma mhm. mais n'i bɛ muso nɔfɛ k'a furu i bɛ taa kalanbila na i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba

fa lalabi y'an kalan yiri la diɲɛ yiri ye yiri gurupu saba de yiri minnu bɛ yen ni garisigɛ b'u la n'u garisigɛ ka ɲini fɛn na o ye yiri gurupu sabanan de gurupu fɔlɔfɔlɔ o ye yiri ŋonimaw de yiri minnu bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma yiri gurupu filanan o de ye yiri fumaw ye yiri minnu tɔɔrɔ sama ka bɔ buna hadamaden na k'a falen kɛnɛya la yiri gurupu sabanan n balimakɛ n balimamuso o de ye yiri biɲɛjimaw ye olu de bɛ mɔgɔ garisigɛ i ka ɲini fɛn olu de bɛ mɔgɔ garisigɛ i ka ɲini fɛn ni furuko gɛlɛyara i ma i t'a dɔn i b'a kɛ cogoya min yiri bɛ yen n'a bɛ falen ji la a bɛ sa ji la o de ye jun ye jun n'i ye jun ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ masa a bɛ ji san ni jun ye yiri ye yiri min n'a ye den kɛ n'i y'a den bɔ k'a dan a tɛ falen mais jun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mas o to yan yiri filanan o de ye gunjɛ Gunjɛ fana ye yiri ye a bɛ falen fan bɛɛ fɛ mais gunjɛ den ye den fila de ye cɛman ani musoman n'i y'a den bɔ k'a dan a tɛ falen gunjɛ bɛ falen fan bɛɛ fɛ parce que fa lalabi y'a jira gunjɛ bɛ falen yiri minnu ye siècle kɛ n'olu sara walima n'olu tigɛra ka bɔ olu nɔ la i bɛ gunjɛ bɔ kuru saba ka jun bɔ kuru naani n'i y'o fara ɲɔgɔn kan bɔ ni wolonwula i b'a don daga kɔnɔ masi n'i y'ale don daga kɔnɔ i b'i ka furuko hami da ji gansan tɛ k'ale kan dɛ i bɛ seau fa ji de la n balimakɛ n balimamuso k'a sigi bagan kɔrɔ minɔgɔ bɛ bagan min na n'a y'a da turu ji in na ka ji min ka fa ji tɔ in i b'o ta k'o kɛ yiri in kan mas n'i y'a kɛ yiri kan n'i y'a kɛ yiri kan i b'a tobi fa k'a mɔ ni cɛ de don o b'a ko siɲɛ tan ni kelen parce que ale ka ɲini fɛn ye muso de mais ni muso de don o b'a ko siɲɛ kɔnɔntɔn ale ka ɲini fɛn ye cɛ de yɔrɔnin Mas n'i ye nin kɛ furuko gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'i la Ala b'a bɔ i la wa n'a y'i sɔn muso la a bɛ kɛ furu hɛrɛma ye n'a b'i sɔn cɛ la a b'a kɛ i ka i ka sigiyɔrɔ bɛ kɛ hɛrɛ ye tabarikala parce que furu sɔrɔli fana tɛ mɔgɔ lafiya o tɛ mɔgɔ sago sɔrɔ de tabarikala mais n'i ye nin kɛ tɔɔrɔya ni gɛlɛya minnu bɛ nin ka furu kɔnɔ Ala b'a bɔ yen pewu ɔ Ma sɔn to yan n bɛn'a d'u ma turabu la hali turabu ko labanso de musa musa kuru ye seegin dan bɛ turabu so tan ani wɔɔrɔnan ni seegin fara tan ni wɔɔrɔ ka bɔ ni mugan ni naani i bɛ musa bɛ ci fila fila fila fila i bɛ musa sɛbɛn walan sanfɛ bi duuru ani duuru n'i y'a sɛbɛn walan sanfɛ k'a ko k'a nasi bɔ i b'a sigi tasuma sanfɛ n'i y'a sigi tasuma sanfɛ san ka to i k'a sigi i b'i ka furuko hami fɔ ala ne bɛ furu fɛ furuko gɛlɛyalen don n ma furuko in gɛlɛya bɔ n na i ka n sɔn furu la i b'a sigi tasuma sanfɛ n'a nasi jenina ka ban pewu i b'o buwati ta k'a fili gɛlɛya o gɛlɛya n'o b'i ka furu kɔnɔ o bɔ a la pewu o y'o bannen o bannen de ala b'i sɔn furu la ni ala sɔnna an fila ka nin minnu kɛ nin an bɛ tila ka segin ninnu kan sɔɔni sisan ni ala sɔnna o kama hmm. a ka d'an ye i ka fayida dɔ di maaw ma hmm. k'a kuncɛ
mas hmm. san ka to n ka fayida di n bɛ turabutigi fo a fo dɛ wa nin fayida min bɛ di kuma kuncɛ kuma la awɔ n'i ye nin kɛ o ye récompense ye a filɛ dɛ ka dugawu kɛ turabutigi ye ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma o y'a kɛcogo ye parce que mhm. ale nana an ka jamana in kurakuraya an bolo de an tun b'a mɛn de mhm. walima e tun b'a mɛn de e min ye mɔgɔkɔrɔba ye mhm. ko mali ye dɔnni dugu kɔrɔ de mais ka n'a ɲɛnamaya mhm. ka mali kɛ dɔnni dugu ye bi mhm. kulonkɛ tɛ kɛ mali cɛ ni muso la mhm. jamana kɔnɔ jamana kɔkan grâce à lalabi le savant international dans le monde entier ale don dɛ
ale don ale de don wa diɲɛ wuli fana b'an sɔrɔ mali bɛ kurakuraya ka taa de a tɛ kɔrɔlen bilen k'a fɔ mali tun ye nin ye o de kosɔn n bɛna fayida min di sisan n bɛn'a di lalabi yɛrɛ de kan o de ye solomana ye Solomana ni diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya y'i minɛ sur tous les plans n'a cogoya bɛɛ la nafolo la garisɛgɛ la sigiyɔrɔ la jɛɲɔgɔnya la n bɛna solomana d'i ma n'i ye solomana kɛ nin jate la k'a sigi tasuma sanfɛ ka ban n'o kɛra fɛn o fɛn degun o degun ala b'a bɔ i la pewu solomana ye turabuden ye turabuden bɛ ci kelen fila fila kelen Solomana ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so tan na i bɛ solomana sɛbɛn walan sanfɛ siɲɛ kɛmɛ naani dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn n balimakɛ n balimamuso i bɛ fɛn dɔn i tɛ fɛn dɔn nin kɛ ba in n'e t'a dɔn gɛrɛ a kɛbaga dɔ la walima i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalanbulon na sotiba waa kelen kɛmɛ saba tan ni kelen i k'a kalan k'a dɔn i k'a k'i yɛrɛ i b'a nafa sɔrɔ a filɛ dɛ n'i ye solomana sɛbɛn walan sanfɛ siɲɛ kɛmɛ naani mhm. i b'a nasi ko mhm. n'i y'a nasi ko mas mhm. e de b'i ka ɲinifɛn dɔn i bɛ fɛn fɛ ala k'a d'i ma i b'o f'a la n'i y'o f'a la mas i b'a ta k'a sigi tasuma sanfɛ k'a jeni k'a ban pewu n'i y'a kɛ buwati min kɔnɔ i tɛ baara k'o la bilen i bɛ buwati in ta buwati in filitɔ ala gɛlɛya bɛ ne ka nin ko in na mhm. ala nin y'o gɛlɛya bannen de pewu i bɛ buwati fili a ko filɛ dɛ n'i ye buwati fili mas o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ jaabi dɔ d'i ma mhm. o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ jaabi dɔ d'i ma n fɛ k'a yira maliyɛnw na ani minnu garisigɛ donna an na jamana in kɔfɛlaw la ko connaissance réelle min bɛ ka vivre dugukolo sanfɛ a bibliothèque ye lalabi yɛrɛ de a filɛ dɛ

Walima ka se ka se ka kararaba ye maa fa ala bɛ maa jansa a jansa ne yɛrɛ a filɛ dɛ